bambo kodi kuchokera kumwera ndi tchimo poyamba ndinkakuwuza kuti ife akumpoto ndi awo akumwera sitimwera chikho chimodzi ndiponso miyambo yawo ndi yosiyana ndi yathu ngakhalenso zipembedzo zathu ndi zosiyana anthu apa ulendo amandanda pa nzere ndi kudinditsa ziphaso zawo zoyendera asadanyamuke ulendo wawo wa pa ndege kuyambira pamene kampani ya ndege idasiya kulengeza za maulendo ake anthu ambiri akhala akuthawidwa ndi ndege tsiku lina mustafa adatsala pang'ono kusiyidwa pa ulendo wake wopita ku south africa Iye sadadziwe cholinga chosalengezera maulendo mpaka pomwe mnzake adamunong'oneza. Kotero atadinditsa chitupa chake adasangalala podziwa kuti akupita ku South Africa komwe akatheko mwezi umodzi. Ali chisangalalire choncho, adamva wina akumukhudza ndipo pocheuka adaona kuti ndi Lizzie. Mtima wake udagunda ndi kuzizwa podziwa kuti chikwati chawo chidali chitatha chaka chapitacho. Pambuyo pake Mustapha adakumbukira zomwe zidachitika pa tsikulo ndi zotsatira zake. Abusa a Chigalu adayang'ana mwana wawo Lizzie momuzonda ndipo adapukusa mutu nati. Mwana wanga Lizzie, uyu ndani? Bambo, ndinati ndi adokotala. Sindili kufunsa ntchito yawo koma dzina ndi komwe amachokera. Atalimba mtima Lizzie adati. Uyu ndi Mustapha ndipo amachokera kumwera. Lizzie, Umuuze kuti sizingatheke. Bambo, kodi kuchokera kumwera ndi tchimo? Poyamba ndinkakuuza kuti ife akumpoto ndi awo akumwera sitimwera chikho chimodzi, ndiponso miyambo yawo ndi yosiyana ndi yathu, ngakhalenso zipembedzo zathu ndi zosiyana. Zomwe bambo ake a Lizzie adanena pamaso pa Mustafa zidamupindira ndevu mkamwa, kotero adathedwa nzeru popeza sadayembekezere kuti woti adzakhale atatavyala ake angayankhule motero. Mustafa ndi Lizzie adali pa ubwenzi kupitirira zaka ziwiri. Mustafa adali Msilamu pamene Lizzie adali Mkhristu. Bambo ake a Lizzie adali abusa ndipo adali mbusa wopanda psyete. Iwowo adali abusa a mpingo wa Chipentekositi. Ngakhale padali zopinga zotere, Lizzie ndi Mustafa ankagwirizana zomanga banja. Awiriwa ankaganiza kuti makolo awo atha kusintha maganizo chifukwa padali patapita nthawi yayitali. N'chifukwa chake Mustafa adalimba mtima kubwerabe kuti aumirize bambo ake a Lizzie kuti avomereze kuti iye akwatire mwana wawo. Iye adaganiza kuti Mbusa Chigalu akadatha kusintha maganizo. Nthawi zonse bambo ake a Lizzie ankanena kuti sankafuna mwana wawo kukwatiwa ndi Mustafa ngakhale sankaulula zifukwa zake koma pambuyo pake sadabise zakukhosi. Abusa a Chigalu Adali munthu yemwe sankakhulupirira kuti mdima ndi kuwala zingakhalire limodzi. Iwo ankati ndi kulakwa kuchitira zinthu limodzi ndi anthu okana mtanda wa Yesu. Nthawi zonse ankamuuza Lizzie nthano ya Samsoni ndi Delila yemwe Samsoni adamukwatira pamene makolo ake sankafuna. Abusa a Chigalu ankatengera kugawanikana kwa ndale m'dziko n'kufanitsa ndi kugawanikana kwa zipembedzo. Iwo ankakhulupirira kuti anthu a zipembedzo ndi zikhulupiriro zosiyana angakhale limodzi ngati ataphunzira kukondana ndi mtima wonse ngati iwe mustafa ufuna kukwatira mwana wanga utha kutero koma simulandira madalitso anga komatu abusa ine ndi mwana wanu tili pa chikondi zedi nzosatheka kuti mdima ndi kuwala kuti zikhalire limodzi Apa Mustafa adanyozeka ndi kukhumudwa kwambiri ndipo iye adadziwa kuti Mbusa Chigalu ndi olimba chiwindi. Mustafa adali katswiri wa zamatenda a mtima pachipatala ndipo katswiri wa matendawo adalipo yekha pachipatalapo. Ngakhale iye adali katswiri adalephera kumvetsa chifukwa chomwe anthu ena ankakhulupirira za zipembedzo. Adayesa kufufuza kuti aone ngati mitima ya anthu a kumadera ena ndi a kummwera ndi yosiyana koma adapeza kuti ndi yofanana. Zomwe zili mumtima wa munthu wa kummwera kapena wa kudera lina kapenanso mumtima wa Msilamu kaya Mkhirisitu zikhonza kukhala zofanana. Vuto lomwe lilipo n'loti mwina munthu amamvetsa kapena samvetsa bwino kusiyana kwa mitundu kapenanso zikhulupiriro za anthu. Mawu ake otsiriza a Mustafa kwa wokondedwa wake Lizi adaonetsa kukhumudwa kwake ponena kuti. Lizi, ndikukukonda kwambiri koma ungakhale uchitsiru wanga ndipo zingakhale zoopsa kuti tipitirire kukhala pa ubwenzi malinga ndi zomwe bambo ako anena. Bambo ako akandiona saona mwamuna koma munthu wakumwera. Mwa ine sakuona ngati mnzako koma mdani wa mtanda wa Yesu. Wokondedwa wanga, Dziko lino silidzakhala chimodzimodzi ngati anthu saphunzira kukondana ngakhale ali ochokera zigawo zosiyanasiyana. Ndi mawu awa, Mustafa adagwa pansi ndipo adasisima. Lizi sadaone chochita popeza zinthu zinkapita kosokonezeka zedi. Bwenzi lake lapamtima lidakhumudwa. Ngakhale adapangana kuti zivute zitani adzakwatirana basi, izi sizidatheke popeza Mustafa adaona kuti abusa a chigalu adamunyoza kupyolera mmene anganyozere galu mustafa moyo wake sunkamukomera ayi iye adayesera kuonetsa chikondi chake chonse kwa lizi yemwe adamukonda ndi mtima wake wonse koma malipiro ake adali kunyozedwa ndi bambo ake a msungwanayo atasiyana masiku adasanduka masabata ndipo masabata adasanduka miyezi Lizi, yemwe ankagwira ntchito yosunga chuma, adaona kuti akukula opanda kukhala pabanja. Iye ankafunitsitsa mwamuna womanga naye banja. Panthawiyo adali ndi zaka makumi atatu ndipo posachedwa ukalamba udayamba kuchita ufumu pathupi lake. Adalakalaka mayi ake akadakhala kuti sanamwalire, akadamulimbikitsa kuthawitsana ndi wokondedwa wake Mustafa. Amayi ake a Lizi adali munthu yemwe ankaona zinthu momwe zilili kusiyana ndi bambo ake omwe ankaona zinthu momwe iwo ankafunira kuti zikhalire. Lizzie ankakonda bambo ake koma ankakondetsetsa Mustafa kuposa chinthu china chilichonse ndipo ankadziwanso kuti Mustafa ankamukonda iye kwambiri. Pa nthawiyi zidali zosatheka kukwatirana popeza bambo ake adamenyetsa nkhwangwa pamwala pa nkhani zokhudzana ndi ukwati wawo. Kuyambira tsiku lomwe adanyozedwa ndi bambo a Lizzie, Mustafa adayamba kugwira ntchito molimbika. Nthawi zambiri ankapezeka kuchipinda chochitira opaleshoni ndipo anthu odwala ndiwo adali abwenzi ake. Iye adawerenga ndi kulemba zinthu zambiri, ndipo zambiri mwa izo zidasindikizidwa m'nyuzipepala ndi ku maiko akunja. Pa chifukwa ichi, Mustafa adaitanidwa kukachita misonkhano iwiri kunja kwa dziko lino yokhudzana ukatswiri wochitira maopaleshoni. Umodzi udachitikira ku South Africa ndipo wina ku China. Iye adachita chidwi kwambiri ndi msonkhano wa ku China popeza adali asadaoneko kumeneko. Sabata yomwe Mustafa ankayembekezera kupita ku China, Lizzie ankakonzekera chinkhoswe chake. mwangozi bambo a lizi adadwala ndipo adawagoneka ku chipatala abambo ake a lizi adayenera kuonana ndi katswiri ku chipatalako kuti awapime ndi kuwathandiza pa vuto lomwe adali nalo mthupi mwawo atafika dokotala adawauza kuti akufunika operation kuipa kwake kudali kuti katswiri wa matenda omwe bambo ake a lizi ankadwala adali dokotala mustafa kachule yemwe pa tsikulo ankanyamuka pa ulendo wake wopita ku china chifukwa cha matenda a bambo ake lizi adaumirizidwa kukaonana ndi mustafa ncholinga chakuti akamupemphe kuti adzachite operation bambo chigalo ku chipatala kuja lizi atapereka pempho lake mustafa uja adati pepa lizi ndikupitadi ku china ndipo uwu ndi mwayi wanga wokaona ku china ndiponso ndili pa tchuthi komanso ndifuna ndidziwe ndani wakuuza kuti ndikupita ku china adokotala omwe ali pa ntchito ndi omwe andiuza za ulendo wanu chonde mustafa ndithandizeni ndagwira mwendo lizi Ndikumva ukunenazi koma zoti udziwe ndi zoti opaleshoni ya mtima ndi yoopsa. Munthu atha kukhala moyo kapena kumwalira. Atati amwalire powachita opaleshoni sudzanena kuti ndawapha dala? Mustafa, tikuchedwa, chonde ndagwira mwendo. Zoona ine ndili paulendo, eish. Kenaka Mustafa adaganiza zolephera kupita ku China kuja. Chabwino, tiye tikaone koma sindikachedwako chifukwa madzulo ano Ndifuna ndidzalumikize za ndege yomwe ndidzakwere. Ndikalephera lero ndiye kuti zanga zaipa. Lizzie adamupepesa kwambiri Mustafa pa zomwe a Chigalo adachita ndiponso adamuuza kuti adapeza mwamuna wina chifukwa anthu ankamuseka kuti achita chisira. Usadandaule ndi zakale. Chapita chapita basi dazi lilibe mankhwala, Mustafa adatero. Atafika kuchipatala kuja, Mustafa adaona kuti a Chigalo ankafunika kuwachita opaleshoni mwansanga kotero adawatengera m'chipinda chochitira opaleshoniyo. Opaleshoniyo idawatengera adokotala aja maola asanu. Mustapha atatuluka m'chipinda cha opaleshoniyo, adathamangira kumaofesi a zamaulendo a ndege. Atafika kuja adapeza kuti maofesiwo adali otseka popeza nthawi idali itatha. Atamufunsa wina za ulendo wa ndege ya ku China adamuuza kuti malo adalipo pamene ankatseka maofesi. Mukadafika cha m'ma folo koloko malo mukadawapeza. Malo atha nthawi itangosala pang'ono kukwana 5 koloko. adatero munthuyo mustafa adasweka mtima ndipo adapita ku chipatala kuja atafika adapeza lizi akucheza ndi bambo ake omwe adali atangotsitsimuka kumene mustafa adayamba kusisima Lizi, ndege malo ndege asa ndinachedwa chifukwa cha opereshoni ya bambo ako kalanga ine ndataya udzu omwetamweta ndizoona suja ananena bambo kuti kuwala sikungakhale pamodzi ndi mdima bambo aja adachita manyazi ndipo adafunda gombeza kumutu lizi naye adayamba kulira atazindikira kuti bambo ake adachita manyazi Mustapha adapitiriza kulira. Anthu ena m'chipatalamo ataona kuti mwana wa a Chigalo ndi adokotala akulira, adaganiza kuti Mbusa Chigalo wagonera dzanja. Ambiri adayamba kulira ndipo m'chipindamo mudali chipwirikiti. azitilalikira ndani ife